nikhulupirira ambuye amene alola kuti ah, tikakumane ambuye azadalisa ife tonse ambuye azalamulira ife tonse tiyamika ambuye chifukwa cha inu amene muli part of the service uh, through youtube uh, facebook ambuye akudaliseni ambuye akalamulire nosogolera zanu zonse you are welcome ndipo nikhulupirira limodzi chisomo cha mulungu chizatikwanira amen tipemphere ambuye takuyamikani takweza dzina lanu chifukwa ndinu mulungu amene mwa chisomo chanu mwalola kuti mulungu wathu ife tikakumane tsiku la lero tikapembeze inu tikakweze dzina lanu tikuyamikeni mulungu wathu chifukwa cha media team amene ili within the church ndi ena amene akuleta kuti limozi takumana ndipo ndi onse mulungu wathu amene ali part of this service through youtube and facebook tiluzipemberera kuti yesu khristu pamene tilupembedza inu chisomo chanu chikule mphamvu yanu ikule dzanja lanu yamene madalisa ife ikadalise nthawi ino mzina la mbuye wathu yesu khristu pemphero yathu nekuti yesu khristu mukule ife tonse tikachepe chifake tilunena kuyamba kwathu kwa chipembedzo ichi kuli mzina wanu noka mulungu mozi mwa atatu tate mwana ndi mzimu woyera amen Tiyamika Ambuye chifukwa cha nthawiyi ndipo monga Salimo 117 amene ichapena ma verses yaviri verse 1 na verse 2 ma Mulungu Ambuye atikumbusa kuti ife tifunika tikayamike Mulungu wathu kukweza zina lache wayi Ambuye anena kuti tikawayamike nokweza zina lawo vesi 2 itiuza kuti chikondi chawo pa ife nchachikulu sichisinthika ayi si apo pokha ah, vesi 2 yomweyo ilutikumbusa kuti mulungu wathu sasinthika chiti- chikhulupiriro chake sichisinthika konse akhala nafe alamdira nosogolera zathu zonse chifukwa chake mmawa muno inu amene muli ku nyumba ngati kotheka mungatenge mutenge ma hymn books yanu limodzi tikapembeze mulungu wathu pamene tiluyimba nyimbo number 9 niitana my pastor to join me here kuti ngatasirizo yimba nyimbo iyi waniwerengereko na text ya lero muchichewa Sam, Salimo 117 lemekeza Yehova amitundu onse mwimbire anthu onse pakuti chifundo chake chapa ife ndi chachikulu ndi choonadi cha yehova nchosatha haleluya so tiimbe hymn number 9 nyimbo number 9 pamene tipembeza mulungu wathu tikweze zina lache

cha yehova ndi chosatha haleluya ndi mulungu amene kukhulupirika kwake sikuzasinthika akhala nafe alamulira nikusogolera zathu zonse amen tipemphere ambuye takuyamikani takweza dzina lanu tikweze inu chifukwa cha nthawi yomwe mwatipasayi kuti tikapembeze inu nthawi yomwe mwatipasa kuti tikakweze dzina lanu tikamvese ku mawu anu ndipo mulungu wathu pamene mawu anu awerengedwa nolalikidwa tilikupempha kuti yesu khristu mukalamulire nosogolera nthawiyi chisomo chanu chikakule mphamvu yanu ikakule inu amene muziwa mulungu wathu kudalisa ife tidaliseni kupitira mu mawu awa mukakule pamene tikuwerenga nolalikira mawu awa ife tonse tikapitirize kuchepa ni mzina la mbuye wathu yesu khristu tapempha ndi kuyamika amen Amen. tiwerenga mawu amene apezeka mu uh, exodus chapter 32 exodo 32 tidziwa kuti uh, ndi text yamene tisebenzesa concerning kota yathu iyi uh, koma ndifuna tiwerenge tidziwa kuti uh, text yamene wanakotinga ni 34 uh, ndifuna tiwerenge uh, from 30 to 35 exodus chapter 32 30 to 35 but our focus

mawu apamwamba akuti mose atetezera anthu kwa mulungu mose atetezera anthu kwa mulungu vesi 30 ndipo kunali mmawa mwache kuti mose anati kwa anthu mwachimwa kuchimwa kwakukulu Koma ndikwera kwa Yehova tsopano, kapena ndidzachita chotetezera uchimo wanu. Ndipo Mose anabwerera kunka kwa Yehova, nati, Ha, pepani, anthu awa anachimwa kuchimwa kwakukulu, nadzipangira milungu ya golidi. Koma tsopano kapena mudzakhululukira mudzakhululukira kuchimwa kwawo koma ngati mukana mundifafanizetu kundichotsa m'buku lanu limene munalembera 33 ndipo yehova anati kwa mose Iye amene wandichimwira ndidzafafaniza yemweyo, iye amene wandichimwira ndidzafafaniza yemweyo kumchotsa m'buku langa. Ndipo tsopano muka, tsogolera anthu kunka nawo kumene ndiku- ndinakuwuza. Taona mthenga wanga akutsogolera, koma tsiku la ku- lakuwazonda ine ndidzawalanga chifukwa cha kuchimwa kwawo 35 yehova ndipo yehova anak- anakantha anthu chifukwa anapanga mwana wa ng'ombe amene aroni anapanga amen
zikomo kwambiri Ah, munilole nibwezepo mchizungu

and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I'll punish them for their sin. Amen. 34 mchichewa ndipo sono muka sogolera anthu kunka nawo kumene ndinakuuza siku la lero tiyamba kuona pa cha pamutu chathu cha second quarter

so tionapo cha pamutu usogoleri muchizungu leadership nizamene tionapo koma cha pamutu chonse cha mpingo wathu tisayiwale eklesia ndi udindo wake kukonzera oyera mtima the church and her mandate equipping the saints ne cha pamutu chathu chonse ichi eklesia ndi udindo wake kukonzera oyera mtima ndipo pamene tiliona pa chapamutu ichi takhala tilikumbusana data ngati nena za eklesia za mpingo tidziwa kuti mpingo ungatanthauze wanthu wakumana mpingo ungatanthauze eh, dzina la mpingo for example reformed church in zambia it can mean a denomination mpingo olo eklesia ungatanthauze building koma pamene ife tiona pa chapamutu ichi tiziva kuti tinena pa anthu amene ambuye yesu anapulumusa amene mulungu tate mwa yesu khristu anapulumusa ni amene tikambapo why chifukwa kuti ife tikachite udindo wamene mulungu anapasa mpingo wake simngayende nochita udindo wamene ife ambuye sanatipase wokawoka amene ambuye anapulumusani amene anapasiwa udindo chifukwa chake yeye mungatembenuke mtima ngakhale mchechi koma pali zinthu zina zamene still mufunika mukazindikire kuti mukakhale bwino chifukwa chake tinayika kukamunsu kotereko kukonzera oyera mtima kutanthauza kuti inu amene ambuye anapulumusa amene muli mchechi udindo uyu kuti mukauchite bwino udindo uyu kuti mukayendemo mamene ambuye ayembekezera mufunika mukazindikire ni zotani zomwe amene ambuye afuna chifukwa chake kota iyi tiliona pa usogoleri tiliona pa leadership kuti tikumbusane ife okhulupirira usogoleri tifunika tikawuzindikire bwanji ife okhulupirira ngatina kuti nife a- ana a mulungu ngati ndinu asogoleri olo sindinu asogoleri wena alukusogolerani tifunika tikazindikire bwanji chifukwa chake kota iyi ambuye ngalola kuyamba siku la lero and whenever ambuye azalola mwa chisomo chawo we'll continue looking at usogoleri kukumbusana zamene ambuye afuna pa umoyo wathu tiziwa kuti nga tanena za usogoleri tinena munthu amene asogolera anthu anthu amene ali na chilingo sikusogolera chabe pamene palibe chilingo ayi nga tanena kuti uyu ni msogoleri msogoleri kutanthauza kuti asogolera anthu ali na chilingo sikusogolera chabe mchizungu akuti aimlessly aa tisogolera chifukwa pali zina zomwe tiyembekezera zikaonekere pakati pathu chifukwa chake ndifuna tisenzese mawu yomwe tawerenga mawu yomwe tawerenga ni mose ana israeli achoka muisraeli anachoka ndipo pamene anafika pa red sea tiziwa zomwe zinachitika anamva mantha anaona monga mulungu a- awalekerera ndipo analira kwa mose was unatilekerera mu egypt mulungu anaonesa mphamvu yake red sea a- ine ambuye anachi- anayipatula ndipo wanthu awa anapita anaoloka noendo kamping'a pa mount sinai o mount sinai pomwe anali pa mount sinai paja mose anayenda kuphiri noenda okumana na mulungu wake kuphiri kuja kwamene mose anayenda anatenga nthawi ndipo nthawi ija amene anatenga komwe ana israeli anasalira ndi aroni aanthu anambopushing'a aroni mose sazabwera Uyu munthu aonekera amwalira uku tetisakire milungu ina yomwe izaperekeza ife kuyenda kwamene tiyenda nifuna mutakinge note of this mulungu amene anali ufuna si mulungu amene anawamasula mulungu amene anali ufuna si mulungu amene anayitana mose kuti aba vanthu akachoke mu egypt koma iwo zomwe anachita anali ufuna mulungu wina aroni anamverera ndipo ananena chotsani ma earrings yose yanu ya vana vanu bweretsani kuno ndipo anapanga fanizo ya mwana wa ng'ombe nonena kuti uyu ndiye mulungu wathu ambuye kwamene anali na mose anauza mose mose vanthu achimwa ndipo chiruka pano kabaone mose pamene anafika sanakondwere nawo vanthu because anapeza kuti avanthu ali kupembedza fanizo ya mwana wa ng'ombe ndipo zomese zochitika sizinakondwerese mulungu ndipo mose pamene anaona izinthu mtima unavuta unam- unamvuta ndipo ananena anayima pakomo ya kampu yawo ananena kuti amene ali na mulungu abwere kwa ine tiziwa kuti mau anena kuti the levites wekadi ndi amene anayenda nonena kuti pitani mkampu kupaye vanthu vonse amene mungapaye kill your brothers kill your sisters zinatero zinachitika izo ndipo pamene zinachitikazo pamene tayambira owerengapo kuti siku yolondolapo mose akuti nifuna ine nikakumane na mulungu wanga nifuna ine nikapepese kwa mulungu wanga nifuna ine nikayende nikanene mulungu wanga wakhululukireni banthu awa nizamene nifuna muone izi mose popeza mulungu anamuyitana mose popeza ni mulungu amene anampasa zochita usogoleri wake sunachoke ku munthu wina pali zinthu zina zamene nifuna tionepo zingapo ziviri chabe lero kukumbusana usogoleri wathu ngatifuna ukachitike bwino ni zinthu zotani zamene ife tifuna tikazindikire mose pamene wanthu anachimwa siku lolondolapo akuti nifuna ine nikakupepeserekoni i want to go and atone for your sin nifuna nikapemphe mulungu akhululuke tchimo lanu amen moses amenepo penzani msogoleri amene anali msogoleri wa ana wa israeli zomwe tiphunzira choyambayamba nchakuti mose anaziva anaziva nozindikira zomwe mulungu analufuno chita pa vana va israeli kutanthauza kuti mose mchizungu tingatero he understood the mission he was in but also he understood whose mission am i carrying mose anaziva kuti ntchito iyi yomwe ndiluchita usogoleri wanga uyu kusogolera ana a israeli si usogoleri wanga hayi si ndine amene ndilusogolera hayi mulungu ndiye mwini Ah, anamvesesa that's why you see pamene ziluchitika zonsezi mose abwerera ku mwini wa mission abwerera ku mwini amene aziva zonse zamene ziluchitika pa usogoleri wake mwe ngamufuna mukachite bwino pa usogoleli wonse omwe ambuye akupasani musayivale please don't forget napapatira musayivale kuti mwe ngamwazindikira mwini ntchito ndani zomwe niluchita ndani zomwe alufuna ine nikachite nzotani ngamwamvesesa It becomes easy inu kuchita zonse zamene ambuye afuna kambiri kambiri usogoleri uvuta umasausa chifukwa tiivala mwini misheni ni tani ni ndani zomwe ine nifuniko chita pa misheni ni zotani timayivala and because of that we miss it nifuna nikuperekeni ku chapter 3 kuti nikuoneseni why mose anaziva nozindikira pa nthawi yanu mungaverenge chapter 3 yonse koma nifuna niverenge verse 7 kulekezera pa verse la 10 Verse 7 ikuti, The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I've heard them crying out because of their slave drivers.

Hivites, Hittites, Jebusites. And now the cry of the Israelites have reached me. I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Nifuna mchite note from 7 to 9 zamene mulungu alunena zamene mulungu aluchita indicate sanena kuti mose wenamva kulira kwa ngwako sanena kuti mose we wachita chani ayi alunena ine namva namva in other words mulungu namene analuona kuvutika kwa vana va israeli mulungu namene anafika pa msinkhu pakuti vamene anaona zovuta zawo alunena ine nifuna loba nivachose mu egypt nivabwerese ku kenani malo yabwino malo yamene mpezeka mkaka na uchi so meaning mose pamene aliuchita zonse izi why even pa nthawiyi abwerera kwa mulungu wake anaziva nozindikira ine usogoleri wanga uyu kuti nichite bwino usogoleri wanga uyu kuti nikayende mwamene ambuye ayembekezera sinifunika oyivala what mission god has given me sinifunika oyivala mission yomwe napasidwa ni yotani mwini mission ni ndani chifukwa chapter 3 itionesa the owner of the mission mwine mission ni mulungu you see mchechi usogoleri umatisausa timakangiwa kusogolera mwamene ambuye ayembekezera chifukwa timayiwala kuti mweye chechi isi yathu ni ya mulungu amen chechi siyatu ni ya mulungu kalikonse komwe atipasa udindo omwe atipasa kuti tikasogolere si wathu ni wa mulungu so zonse zamene luchita nifunika oziva nifunika tikakhale conscious enough kuzindikira kuti zonse kuti zikhale m'malo mwake mulungu ndiye mwini misheni amen so you see from verse 7 to 9 pamene mulungu akamba akamba zonse izi namva naona ndipo nthawi yakwana nifuna ndiwachose mu egypt niwabwerese ku malo yabwino yakulu malo yamene mupezeka mkaka na uchi pamene mulungu akamba zonse izi mverani verse 10 verse 10 akuti so now go lomba yenda so apeza naona zonse ndipo nazindikira zomwe ziri kuchitika pa vana va israeli ambuye lomba akuti ndipo sono afuna uyu munthu achite bwanji atuluke ayende so kuchoka apa mose pamene anayenda anaziva ah, zomwe mulungu afuna sindine ayi ni mulungu ine angonitenga chabe kuti nikasogolere ndipo anena kuti So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. The mission si yanga. misheni ni ya mulungu sindine nendochita kalikonse mulungu ndi amene andochita izi zinthu kutanthauza kuti munthu aliyense amene ali mchechi musayiwale simuli mchechi chifukwa cha inu ayi ngakupasani udindo mulungu musayiwale udindo uyo si wanu ni wa mulungu osayika mainterest yanu pasogolo ngamayika mainterest yanu pasogolo ndiye paja usogoleri umavuta

ife mutipulumuse awa chitani nawo ilo ziziwa kuti mose kakambe mawu awa pachifukwa anaziva nine msogoleri iyi ntchito siyanga ni ya mulungu so zonse zamene niliuchita nibwerere kumwini ntchito amen mwe ngamufuna uchita bwino ah, musayivale mission si yathu ni ya mulungu si yathu ngamuli mutchetchi osayibala sindinu ni mulungu never put your interest first osawayika zanu kusogolo ngamwayika zanu kusogolo usogoleli uzakuvutani amen usogoleli uzakuvutani mose sanali ufuna kuti awashayinire apa awauze kuti mwe mwapya muzavutika mweka ayi mose anaziva chifukwa mulungu ni amene anamutuma ndipo pamene anamuuza zonse zamene analiuona pa wana wa israeli vesi 10 akuti tiye sopa- s- ah, sopano ndikutuma kwa farao kuti ukatuluse anthu anga ndikutuma so meaning anaziva iyi mission si yanga ni ya mulungu amen usogoleri wanu ngamufuna uchita bwino zinthu zikayende mwamene zifunika oyendera umoyo wanu ngati mwakhristu mufuna zinthu zikakale m'malo mwake musayivale tili mchechi chifukwa cha mulungu nikonda yesu yesu muone umoyo wake wonse zonse zamene anali ukamba sanayibale nali unena zonseyi zamene muona niziona kwa atate atate ndi amene anikhozesa kuti nichite zonse izi sanayibale ndipo amene nikonda pamene anaziba kuti amwalira lomba Lu- a luka chapter 2 nga tabwera ku vesi la 42 pemphero yaziba aona kuti usiku uno anigwire usiku uno aona manzunzo amene anali azapitamo A- pemphero yake analupempha ambuye if it is possible uh, father if you are willing take this cup from me yet not my will but your will to be done ngati kotheka muze asiiba mazunzo yamene ali kusogolo kwanga pemphero yake nakuti ngati koteka ah, izi nipite izi muze pemphero ya yesu yenza kuti sakirankoni njira ina yopulumusako banthu nisamwalire ine koma anena kuti osati chifuniro changa koma chifuniro chake mwe even yesu anaziva nozindikira misheni yoporofera vanthu siyanga ni ya mulungu tati tima timakangiwa kukhala nosogolera mwamene tifunika usogolera why chifukwa tiyiwala tiyika interest yathu pasogolo tiyiwala kuti misheni si yathu misheni ni ya mulungu wathu nga mufuna usogoleri wanu ukakhale bwino usogoleri wanu ukayende bwino musayiwale understand the mission and whose mission you are carrying out mumvesese mission ni ya ndani ndipo mission ni yotani yamene inu muli involved in chifukwa ngasimuzindikira apa ndiye paja usogoleri umasausa mukangiwa usogolera kulephera very easily wakazimuona monga muchitira munthu nga muchitira mulungu you never forget number two chachiviri chamene funa tione chamene chingathandize usogoleri wathu kukhala bwino ni kumvesesa the purpose the purpose muziva ambuye ananenadi kuti mose nakuyitana kukuyitana kwako ndifuna kukachite bwanji ukamasule vana va israeli ndine ndifuna ndimasule vana va israeli ndipo iwe uzavasogolera you see why mose pamene abwerera apa kwa mulungu mchapter 32 yamene tawerenga why 34 mulungu apitiriza kumuuza kuti now go lead the people after mu after muyankha kuti na amene anachimwa ni amene nizaweruza amene anachimwa ni amene nizachoka mbuku yanga nizachosa mbuku yanga amuuza muka now go lead the people to the place i spoke of malo yake nakuuza kuli mkaka na uchi masuka yenda muziva pali zinthu zamene ngamawerenga from chapter 7 pa nthawi yanu yamene exodus chapter 7 kufika pa chapter 12 mwamene muona zamene zenzochitika mu egypt nthawi yamene mose na aron anali kuja muziva kuti pamene anafika mose na aron afika ndodo ya aron yasanduka njoka afarao ayita mamfwiti za mu egypt na mamagicians ndodo zawo zasanduka njoka ndodo ya, ya aroni yatumeza tonse mwe muzayembekeza kuti pamene apo mose a- azayembekeza kuti farao azanena kuti tuluka batenge banthu banga koma mau a mulungu anena kuti ambuye anamuumisa mtima farao ndipo zinapitiriza kuchitika kuti zonse mulungu olwaonesa mphamvu bwanji ambuye sanamtuluse until when you come to chapter 12 pamene finally firstborn wanyama na vanthu mu egypt vanamwalira koma vana va israele chifukwa cha mwazi wa nkhosa omwe anayika pa ma post sanamwalire farao finally anatayirira mulungu ndifuna muone chifukwa pompo mose anaziwa nozindikira nabwera muno ine kuti vana va israeli vatuluke sanalekere panjira chifukwa anazindikira chilingo chomwe ndili mu egypti nchakuti vana va israeli vamasuke muziwa munthu aliyense amene sazindikira chilingo why alusogolera you don't know the purpose why you are a leader you don't know a purpose why you uli mmalo mwina nga siuzindikira chilingo chomwe mulungu anakuyitanira nokuyika mu mpingo wake mulungu anakuyitana nokupasa udindo if you don't understand the purpose ndiye vaja amene timamva zina ngazachitika nileka zina ngazachitika chitani nimwe zina ngazachitika niye ndonkhala why sazindikira why ambuye anavaitali mwe mose nganalufuna nganaleka even pamene apa mu 32 amene taverenga nganalufuna nganaleka mwe remember pa red sea a- ana- anatembenuka va vanthu nambo munena mose

anali uyenderera anali ubwerera kwa mulungu wake wachifukwa anaziva mwini zomwe ziri uchitika ndani ni mulungu anali ubwerera kwa mulungu ndipo sanaleke wachifukwa anaziva chilingo chonitana mulungu nchakuti paka ana ava aisraeli akafike ku kenani vanthu vavutika kukangiwa usogolera mwamene afunika usogolera chifukwa mwe saziwa chilingo ife sitinayitanidwe kuti ife tikaonekere amen sitinayitanidwe kuti ife tikashayime Mm-mm. that's why sometimes you know because sitizindikira chilingo the purpose of why you are a leader that's why zina zikusausa that's why bena akamba kuti eh zavuta nileke wa chifukwa siwazi bena ukristo tumulekera pajano endo nkhala chifukwa you don't know why you are a child of god tiyeni tizindikire amen nga tazindikira zonse izi tizaona kuti mulungu wathu azathandiza ife pa usogoleri wathu kuti usogoleri wanu ukhale bwino zanu zikuyendereni bwino zindikirani chilingo why you are there because nga mwamisa if you miss it mwamisa mzaona kuti zakuvuta why you are a child of god know the purpose why you are a child of god mission si yathu ndi ya mulungu ndipo tifunika kuzindikira why we are part of this chifukwa ngati sitizindikira zizativuta that's why when you look at you know first peter chapter 5 verse 1 to 4 First Peter chapter 5 verse 1 to 4 Peter ananena pa usogoleri ndipo anena usogoleri ufunika ukakhale bwanji pamene anena kuti usogoleri ufunika ukakhale bwanji ah, anena kuti tikakhale To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's suffering, and one who also will share in the glory to be revealed.

That's why ndamufuna mukachite bwino musogoleri wanu na babata. Understand the mission is not ours. It's not ours. Ni ya Mulungu. Muzindikire chilingo wayi muli mchechi muzindikire chilingo wayi nakupasani udindoyo

We are part of a bigger mission. Ndipo mission si yathu ni ya Mulungu. 2 Corinthians chapter 5 when you pick it from verse 17 pamene Paulo anena kuti ife tonse amene tikhala mwa Yesu Kristu we are a new creation. Salekezera pomwepo ndipo anena kuti ambuye awa 18 ambuye awo amene and all this is from god who reconciled us to himself through christ and gave us the ministry of reconciliation so anena kuti ngatakhala mwa yesu mwe zakale zichoka zanyowani zabwera in other words ambuye atiyitanira apa ndipo anena kuti zonse izi zatheka chifukwa cha mulungu amene mwa yesu khristu ife anatipasa ntchito yakuti akatigwirise ntchito amene samuziwa akamuzindikire in other words when you are in church

so inu amene muli atsogoleri anywhere konse kumene muli atsogoleri ngamufuna utsogoleri wanu ukakhale bwino be like moses moses anamvesesa mission belongs to god si yanga ayi mission belongs to god the purpose why he was called anaziba wani naitanidwa mpaka ana a israeli akafike ku kenani remember nga mufuna umoyo wanu wa chikristu nga mufuna usogoleri wanu inu amene muliko na maudindo ukakhale bwino na babata never forget these two things zamene taonapo lero understand the mission you belong to whose mission you belong to understand the purpose of that mission chifukwa nga tazimvesesa zomwezi na usogoleri wathu uzakhala bwino usogoleri wathu uzayenda bwino nasiriza for today amen tipemphere ambuye takuyamikani takweza zina lanu chifukwa cha mawu yomwe mwalankhula nafe mawu otikumbutsa kuti mulungu wathu mpingo uyu si wathu ni wanu ndipo zonse mulungu wathu zamene muchita mu mpingo uyu inu mulungu wathu mufuna ife tikazizindikire chifukwa tikatero usogoleri wathu uzakhala noyenda mwamene muyembekezera umoyo wathu wa chikhristu uzakhala noyenda mwamene muyembekezera chifukwa chake yesu khristu mukapitirize kukula nothandiza ife kuti muzonse mulungu wathu ife tisayiwale whose mission are we part of what mission are we part of mukatithandize kuti tisayiwale mulungu wathu nozindikira the purpose why inunoka munatiyitana ndipo ife amene munapasa maudindo tikaziwe nozindikira chilingo why we have these positions takuyamikani takweza zina lanu yesu chifukwa tiziwa muzatithandiza ndipo moyo wathu mulungu wathu uzapitiriza kusonyeza tipembeza inu wa moyo osati wakufa mawu awa akakhale daliso kwa ife mawu awa akakhale daliso pa zathu zonse takuyamikani mulungu wathu takweza zina lanu ni mzina la mbuye wathu yesu khristu tapempha ni kuyamika amen tipemphere ambuye takuyamikani takweza zina lanu chifukwa cha zoonga izi omwe tapereka tipempha kuti yesu khristu mukadalise zoonga izi mawu anu amene amanena ngati tabwezera kwa inu kwa ife madaliso yakaonekere ni mzina la ambuye wathu yesu khristu takuyamikani takweza zina lanu chifukwa tiziwa ife tonse mulungu wathu mwatidalisa taziwa mulungu wathu muzapitiriza kulamulira nosogolera zathu zonse chifukwa chake nipitiriza kupempha kuti yesu chisomo chanu chikakule nthawi iyi yosausa chifundo chanu chikakule mzimu wanu akapitirize othandiza ife kuti chembekezo chathu tikapitirize kuyika pa inu mulungu amene muthandiza ife mulungu amene mudalisa ife tikweza inu chifukwa tiziwa onse azapita ku zintchito this week muzakhala nawo muzapitiriza kuwateteza mwa mphamvu yanu ni amwa- ni mwazi wa yesu khristu muzapitiriza kuonesa ukulu wanu mphamvu yanu ni chisomo chanu ndipo inoka yesu khristu amene muziwosunga muzawasunga throughout this week even pa ntchito pomwepo mulungu wathu muzapitiriza kuwasunga pamene mulungu wathu ayenda kuzintchito we know that you protect them o god even from contracting covid-19 muzakhala nawo muzalamulira nosogolela zawo zonse ndipempherere inu chifukwa ndiziwa yesu mudalisa ife munyengo zonse ndipo tiziwa even those amene azakhala pa nyumba muzapitize ubadalisa omwe mulungu wanthu akali ku sukulu olosayenda ku sukulu nivapempherera musimu mulungu wathu wowerenga chisomo chovathandiza kuti asayivale akali pa sukulu nofunisisa wowerenga chikakule ni musina la mbuye wathu yesu khristu tikweza inu tikuyamikani amene munena mudalisa nchito za manja athu omwe azapitiriza ni mabusinesses yawo yesu kadaliseni kaoneseni ukulu wanu kaoneseni mphamvu yanu koposabe mulungu wathu ife tonse mupitirize otiteteza mupitirize otisunga nthawi yosausa chiyembekezo pa inu chikakule chikhulupiriro mwa inu chikakule mukatithandize to look to you and to hope in you tipitiriza mulungu wathu kupempherera zathu madoctors na manurses mulungu wathu amene akuthandiza pa nkhaniyi tiwayikiza mdzanja lanu mupitirize uwateteza mupitirize uwasunga omwe mulungu wanga anatengako mulungu wanga matenda aya tawayikiza mdzanja lanu chirisani onesani mphamvu yanu ya machiriso mulungu wathu ni mzina la mbuye wathu yesu khristu tikweza inu tipitirizo pempherera purezidenti athu ni kabineti yawo mupitirizo wapemphera kuti yesu khristu mupitirizo wapasa nzeru mupitirizo wathandiza pa nthawi kuti zonse zomwe azachita inu nokha mudzalandira ulemerero ndipo zonse zomwe azachita zidzateteza dziko lathu la zambia zidzathandiza kuchosapo matenda pakati pathu takuyamikani takweza dzina lanu chifukwa cha onse mulungu wanga those that join through youtube and facebook ndi each one of these mmene mulungu athu limodzi tachita stream this service live niwapemphera kuti yesu khristu chisomo chanu chikapitirize kukula chikondi chanu mulungu tate chikaonekere konse komwe adzakhala koposabe mzimu woyera mukawathandize kuti asayiwale church is about you ndipo zonse zathu zomwe tidzachita musukulu wathu inu noka mukalandire ulemerero takuyamikani takweza zina lanu ni mzina la mbuye wathu yesu kristu tapempha ni kuyamika amen